Don chéad uair, imreofar Craobh Peile fé 20 Chonnacht EirGrid ar bhonn chomórtas ciorcalach. Tá dhá Chraobh Mhionúir Chonnacht buaite ag Maigh Eo le cúpla bliain anuas, an éireoidh leo an rath sin a thabhairt leo fé 20, nó an iad Ros Comáin i ndán dóibh? Mac Dara Mac Donncha i mbun na tráchtaireachta. Mar sin, Maigh Eo an ionsaí anseo, deis ag péire foireann a chailleann anseo nach mbeidh deireadh déanta don gcéad uair, beidh níos mó ná cluiche amháin i gceist i gCraobh Chonnacht sa gcomórtas seo. Seo ionsaí leo anois agus seo é Niall Hurley, lántosach Mhaigh Eo. Tá an seilbh fós ag Hurley, seans ar chúl! Agus tá an cúl scóráilte ag Niall Hurley. D'éalaigh sé taobh istigh agus críoch álainn íseal. Ros Comáin anois agus tá scór uathu go dóite, ní hiad a shocrú síos. Sea, beagán muiníne a thabhairt dhóibh anseo. Tráthnóna go hálainn anseo, dála an scéil, rud nach féidir a rá ró-mhinic. Márta 2024, tá an ceann sin buailte ag Shane McGinley agus tá sé buailte go deas ag Shane McGinley as Baile na mBuillí, chéad scór! Ros Comáin ag tíocht arís anois agus eh beidh siad ag iarraidh an bhearna sin a laghdú. Cur isteach anois go dtí sin. Ó, tá an cúl scóráilte ag McGinley. Chuaigh McGinley isteach faoin iarracht ag titim ansin i mbéal an chúil. Breathnóidh muid arís. Cosantóir cineál ina chodladh b'fhéidir ar bhealach. Bíodh sé as! An modh díreach, ceann mór fada, an bhfuil marc gnóite? Tá, an marc gnóite ag Niall Hurley. Anois é ag breathnú suas, feiceann sé an rogha aige, pas deas trasna na páirce. Imreoir eile, níl éinne dhá mharcáil. Tá sé fós ag Finbar McLaughlin, Finbar McLaughlin lena chiotóg, báite ach scaoil na cosantóirí isteach é an-éasca ar bhealach. Ní raibh éinne dhá mharcáil nuair a fuair sé an pas. Ansin, d'éalaigh sé an-éasca ar bhealach thar thriúr agus báite ansin lena chiotóg. Caite suas ag an réiteoir agus an seilbh ag Ros Comáin arís, ag iarraidh rud a oibriú amach siar go dtí an cúl báire. Bhí, a chur amach an cúl báire, níor éirigh leis é a chur amach agus tá cúl eile scóráilte ag Maigh Eo ach tubaiste ab í sin don gcúl báire. Sé Darragh Byrne a d'aimsigh ar deireadh. An féidir le Ros Comáin scór nó dhó a fháil roimh leath ama anseo? An seilbh anseo anois ag Robert Heneghan. Heneghan an pas trasna, sin ar deireadh buailte ag an lántosach, an lántosach Bobby Nugent, captaen na foirne, cúilín anseo aige. Ros Comáin ag teacht arís. Is aisteach níos mó scóranna acu ná mar atá ag Maigh Eo ach tá na cúil ag na cuairteoirí anseo. Tá an ceann sin ciceáilte ard agus í ciceáilte thar an trasnán, bearna laghdaithe. Ag teacht ar ais de réir a chéile. Tugtha isteach ansin is seo an seans ar scór agus tá an scór aimsithe. Ryan Conlon a d'aimsigh an ceann sin. Gan ach trí chúilín eatarthu, á tugtha glactha go hálainn ansin. Siúd é Oisín Cronin an t-ionadaí agus Oisín Cronin thar an trasnán deas réidh ansin. Maigh Eo ag tarraingt leo arís, píosa beag. Agus é sin ciceáilte ard, ciceáilte ard thar trasnán an scór. Anois, bhfuil aon teacht aniar i Ros Comáin. Bhuel, tá sé sin buailte, tá sí buailte thar an trasnán. Tá seans ar chúl ina dhorn ansin bhfuil tuiste dá ard na fríde ar dheis. Bheadh sé an-chosúil leis an gcúl Ham Hughes sa gcéad leath. Agus, bhuel, tháinig an cúl báire amach, ní raibh trua ná trócaire aige. Cuireadh thar an trasnán. Anois, bearna fíorbheag eatarthu anseo. Tá an fheadóg dheireanach séidte agus críochnóidh siad cothrom. Beidh Ros Comáin níos sásta. Bhí siad sin i bhfad chun deiridh.